apangirika apitike chitezo chawo chomwe akuchiziwa monga nzika koma okay ndi munthu amutenga munthu amutenga koma amene- akupita kuti akuti akuti akuti ali kupolisi amene okay muno- munthu ndo ndo- amene amaba anthu ndiyeyo ama ayi amasunga watengedwayo ni munthu ameneyo anabedwayo anabedwa ni munthu Eh, ana ah. anamsunga ndi amwenye munthu anasema ya ndi amwenyewo Eh. ali pamodzi ndi apolisi Mm. koma kutiuza kuti apolisiyo ana amwenyewo atiwo ndi apolisiso eh okay chabwino tiwathamangire uh, magalimoto amene mukuona kusogolowa i- inayi ndi galimoto ya polisi inayi ndi magalimoto a imeneyi galimoto ya polisi inanso iyi tingothamanga tizifika kusogolo kuti tikuoneseni kuti kodi zinthu zili motani sogolo uko azizwa ngati mungathe kuona Ah, tinakanika kufika kumene kukuchitika chisokonezoko chifukwa choti chifukwa cha tear gas Ah, uthenga amene matipeza ndi kuyenda kuti tikafike kumeneko zativuta chifukwa choti kuli tear gas kwambiri ine mmene ndikuyankhulamu ah, misozi ili m'maso mwanga ndakanika sindikanatha kupitirira komano mmene amafuna kuuzira mnyamata uja ni mbali ina zimene ah, zachitika kunoko ku Chigumula Mm, kuoneka kuti magalimoto ena achapita Ah, takanika kuwapeza msanga Mm, kaza kuti mwina tibwerere mmuzi tikangoona kuti ah, chinachitika ndi chani cause sitinafikeko chifukwa choti chifukwa cha tear gas koma ndikuona ngati nkhani yeniyeni ili mmuzi uh, tingomva mbali ya anthu a mmuzi kenako tibwerera kuti ticheze okay mwina tingoyima pena pake tingocheza ndi anthu amene ali around kunoko Basi mkaponye kontaona. Ah, ah, sitikupita mtown Okay. Eh, tingomva kuti kodi chachitika ndi chani asoko toboza endese toboza endese

pakhale madulasi Mm. mwino ndi- mwenye anali ndi makwacha Mm. ndanapita kumusiko pameneka kuti iyo inali atake ona kuti akampele mmwenye uja ndalama zawo Mm. atafika ukoko ndoti mwenye uja anamangidwa ndi unyolo Mm. atammanga tcheni pamimba Mm. atammanga chonchi chabati tsiku lonse lazulo lapita Mm. lero ndemwenye uja apanga mapulani ona kuti athawe apulumuse moyo wake

tikangoonako tikangomvanso anthu ena amene ali kumeneko zakhala bwanji kumapeto kwake timvanso uh, kuchokera kwa anzathu wa polisi kuti kodi zayenda bwanji eh, kuno ndi kuchigumula pa yenda ima pano ndi pa chigumula commercial pa chigumula commercial mu mzinda wa blantyre kuti kwa chiswe zachitika kwa chiswe apa timayenda bwanji kodi timadzakhota kumunsi uku kenako okay

Ah, tifuna tingofika kumene kwachitika scenario-yo ayi ndingotsika panjinga tiye ndikutsatire wewe Eh, maswera mama Ii, koma inu ndiye mwachedwa tachedwa Ii, musandijambule chonde Oh, chabwino. Inu musandijambule. Tipite- chabwino tipite Koma komweko. mwachedwa kugenda ati anthu

amene uja ndi wa polisi wanyamula chifuti cha tear gas chija Mm, okay ta- tangotembenuka pompa ukutembenuka ine ndisi ungokhala ready uyang'ane kumsewu eh ya kuwe Mm. Ti- tingofika kukaona kuti kuti zakhala bwanji Eh, tikuyenda wapansi kuti at least tifike ku town kuti zakhala bwanji Jambo la polisi. eh. ayi awa ndi apolisi amene akukhwimitsa chitetezo kuno zabwino wawa Yes. Zabwino. Okay.

ndimujambula pompopompo munthu awu anena kuti auza PRO wawo kuti abwere mulankhulane naye koma nanga ayankhula ayankhula ngati muone kuti Ah, okay. ntchito mugwira alright chabwino Ah, tingoyesa kuchezanso ndi anthu amene ali ali mmudzi kuti mwina kungopereka maganizo awo pa zimene zachitikazi koma kuno eh, eh, tear gas ikupweteka Eh, Eh. Yes, big man. Zabwino bwana. Mungathe kuyankhulapo? Oti azingo kungofotokoza kuti mwina zinakhala bwanji mufanye ndi mwana zooneka ndi maneighbors. Eh. Oh. Eh, m- eh, pamene pachayi oh palibe palibe munthu amene angathe kufotokoza pang'ono pakufika kumene ah chabwino ola tathokoza zikomo kwambiri pafupi apa mbali ase zabwino eti mukhoza kuyankhulapo kuti kuti zinakhala bwanji kuti zimene ukuziwa koza wafotokoza koza fotokoza kuti zinakhala bwanji bale eh pepa tonse mteka sote mpanikiza eya eh chimene chinachitika ndi chani tayambira pachiyambi mmene ukuziwira mmene ndikuziwira Mm. namba zokuti kumpanda kokwe Mm. ngati anthu amapanga amapanga kidnap anthu amabera amapanga kidnap anthu Mm. eya ndiyeno ah, after anthu atadziwa Mm. okay uku- mwenyeyo amene anali kumenekoko uyo Mm. amene amafuna apangidwe chipongweyo Mm. anazayamba kukuwa Mm. afterwards anapeza kuti wa- wadumpha mpanda Mm. wagwera kunja Mm. anthu ano ndi amene anadziwano ndi amakanika anthu kulowa anayimbira apolisi Mm. apolisi ndi amene anabwera atatsegula ano kumpandako ndikupita ano kukatenga anthuwo Mm. ndikunyamuka Mm. ndi ano anthu amagenda ano ngati kuti sagwirizana ndi zimene apanga apolisizo Mm. Eh, mwina kaya amafuna aone anthu kapena amafuna kuti anthu onse mwina amene Mm. eh, kena kuno apolisi ndi pamene anayamba kumaombera tiye gasi ndino mpaka kuti alowereranso mmuzi akuombera mmuzi malo mwa pamalo pamene pamachitika chipwirikitipo Mm. akuwomberanso mmudzi inuyo akuwombera pena paliponse mmanyumba ya Oh, apa akuombera pena kuti anthu ammuzi munayamba chisokonezo iye anthu ammuzi anayamba kukwiyira apolisiwo oh eyetu okay chabwino tathokoza mwe alright umenewu ndi mmene anthu akuperekera maganizo awo kulinso wina uku tofasi tingochezabe ndiye winanso mmodzi kuti atifotokozere kenako kumapeto kwake tichezanso ndi apolisi kuti atiuze ah, kuti zakhala bwanji koma takanika kuwapeza anthu chigulu cha anthu chimene chinali kuno chifukwa choti cha tiye gasiyo Ah, ndiye anyamata muthawa chani paja ma tiye gasi okay nda apo ukunso kuli anthu kodi ku Uku, a- an- anthu ambiri athawa kufera komweko okay okay azimayi inu nanunso mukuthawa Mwaswera koma? Taswera. Mwaswera mayi? Tas- Taswera. Ndithu. Hayi konse kuno kunali chinamtindi ndithu. Ah, koma takanika kuti tichezenso ndi anthu ena chifukwa choti chipwirikiticho ndi anthu ena amene ana amayi anaima kuno Eh.

zimene zinalili kuno Ah, tiku- tikulonjezani kuti pa zimene zachitikazi awo anali maganizo a anthu a m'muzi muno osati maganizo a ine ngati pima ndalama kapena ngati maganizo a mibawa komabe tikusimikizirani kuti timvanso mbali ya apolisi kuti chinachitika ndi chani